moni ana nonse ndabweranso ine bambwali lero nkhani yathu ikunena kuti mulungu apambana vesi lathu loloweza ndi 1 samuel 14 vesi yake ya 6 pamene akunena kuti palibe chomletsa yehova kupulumutsa lero tiphunzira kuti mulungu amandipasa chigonjetso sindingathe sindingathe sindingathe kuchita izi kodi munayamba mwamvapo choncho pamene zinthu zavuta kwambiri mumamufunsa ndani kuti akuthandizeni jonatani adadziwa kuti amufunse ndani nkhani yake ndiyotere gulu la nkhondo la mfumu sauli lidamanga misasa pansi pa mtengo pafupi ndi gibeya afilisti anali atamanga misasa yawo pafupi nawo koma iwo amadusa mukanjira kodusa m'mapiri tsiku lilonse afilisti ankatumiza asilikali kuti akachite chipongwe aisraeli ndi kuwabera afilisti anali ndi magaleta ambiri komanso asilikali masauzande ambiri okhala ndi zida zokwanira gulu la nkhondo la israeli lidali la amuna 600 lomwe linali laling'ono komanso lamantha panalibe msilikali olo mmodzi wa israeli amene anali ndi lupanga kapena mkondo sauli ndi yonatani okha ndi amene anali nazo zida asilikali a chiisraeli adali ndi mapulawo makasu nkhwangwa ndi zikuwakwa ngati zida za nkhondo komatu simungapambane nkhondo ndi zida za ulimi chifukwa cha chimenechi asilikali a israeli ambiri adali ndi mantha ndipo adakabisala ku mapanga komanso kuseli kwa miyala Koma Yonatani mwana wa mfumu Sauli, iye yekha ankaganizabe kuti Mulungu apambana nkhondoyi. Tsiku lina Yonatani adamnong'oneza msilikali amene ankamunyamulira chishango chake cholemera. tanditsata Wonyamula zida zake uja adadziwa nthawi yomweyo kuti Yonatani adali ndi malingaliro achinsinsi. iye adavala mwachangu ndi kumutsatira yonatani kunja kwa msasa ndipo palibe amene adadziwa kuti achoka titha kukafika kuli azilonda a afilisti ngati titadutse pakanjira komwe kadutsa m'mapiri yonatani adafotokoza mulungu atithandize kudutsa azilonda ndi kutipasa chigonjetso palibe chimene chingamulepheretse mulungu kutipulumutsa mutsogole ndinu adatero onyamula zida uja ine ndikhale pambuyo panu tiyeko adatero yonatani nayenda motsatira kanjirako akationa natiuza kuti tiwadikire kuti abwere tidikira koma akati bwerani kwa ife tidzadziwa kuti ichi ndi chizindikiro chakuti ambuye adzatipulumutsa atakwera phiri movutika komanso mwapang'ono-pang'ono yonatani ndi onyamula zida adafika pa kanjira kaja molimba mtima iwo adayenda molunjika chitsogolo kuti alonda a afilisti awaone taonani mmodzi mwa alonda adakuwa aisraeli ayamba kutuluka m'mauna momwe adabisala kwerani kwa ife tikuoneseni kanthu kena mutengerepo phunziro winanso adafuwula ichi ndi chizindikiro chathu yonatani adanong'ona mulungu wawapereka m'manja mwathu ndipo awiriwa adayamba kukwera phompholo atafika pamwamba yonatani ankayenda patsogolo onyamula zida uja adali pambuyo pake alonda 20 achifilisti mwa kanthawi kochepa adatulukira nayamba nkhondo koma yonatani ndi onyamula zida adadziwa kuti mulungu awathandiza ndipo afilisti adagonja mwa kanthawi kochepa alonda ena omwe ankaonera kuchokera pamwamba pa mapiriwo adachita mantha ndipo adasokonezeka ataona zomwe zidachitikazo anafuwula kuti adziwitse asilikali mu msasa wa afilisti ndipo asilikaliwo adachita mantha atamva ngakhale oyendesa magaleta nawonso adachita mantha mukusokonezeka kwawo adayamba kukankhana ndi kumenyana okhaokha pamene ankathamangira uku ndi uku ndipo nthaka inagwedezeka monga umo zikhalira ankhondo akamabwera ndi akavalo komanso magaleta yonatani womunyamulira zida ndi afilisti anadziwa kuti mulungu akuthandiza israeli mfumu sauli ndi asilikali ake 600 atafika pamalowo yonatani ndi womunyamulira zida uja adayima uku ali phee akuyang'ana afilisti akuthawa asilikali a israeli adadziwa kuti apambana nkhondoyo chifukwa mulungu adawapambanira nkhondo yawo lero ambuye watipulumutsa adatero asilikaliwo yonatani ndi womunyamulira zida adavomereza ambuye adapambana kwakukulu palibe chomwe chidamuletsa mulungu kuwapulumutsa